alhamdulilayi bi anw ka sɛki usman madani hayidara ye jamana in seleke naani na a y'a seko kɛ bɛnɲɔgɔnya ani mafi sabati ani mali ka kelenya sa o de bɛ anw ka awa dan bolo n'o ye masi naani alhaji usman madani hayidara president ala an bɛ daminɛ ko bi e de ye conseil islamique ɲɛmaaba ye jamana in kɔnɔ ɲuman ye mafi a ma kɛ kalafili ye bɛɛ bɛnn'a kan k'i sugandi mali ka ɲɛtaa kama

k'u barika da k'u waleɲuman dɔn ka segin k'u fo haut conseil islamique a bɛ sigi don min na anw de y'a sigi a sigiko fɔlɔ an karamɔgɔ dɔ de tun y'o ɲɛmɔgɔ ye ni o ye camu ye ala ka hinɛ a na ale fatura o ka biro fɔlɔ la diinɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ diko de bolo ka ne k'ale ka adjoint alors an ye o tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ san wolonwula ɲɔgɔnna kɛ ten kɔfɛ u nana ka na biro kura sigili daminɛ o biro kura in na diko de kɛra o perezidan ye ka ne da diko kan an ye san tan kɛ ten alors an filɛ waati min na sisan biro kura min ni yamaru dira k'o sigi ne ka mɔgɔw nana ɲininka a ko la n y'a f'u bɛɛ ye ne tɛ se ka k'a ye pourquoi baara charge min bɛ ne yɛrɛ bolo ani n bɛ cogo min na a ti n permettre ka kɛ haut conseil président ye o la n bɛ yafa ɲini u fɛ u ka mɔgɔ nommer an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka min dɛmɛ alors u bɛɛ y'a jira k'a fɔ bi kɔni bɛɛ ka bɛnkan kɛra ko ne de ka k'a ye an bɛ ɲɔgɔn na a kalo saba ye bɔn ala nana n'a ka naw ye u ye ne tɔgɔ don don min na lahara bɛ kuma ala min fɛ n t'a kalama n tɔgɔ donnen kɔ u ye mɔgɔ ci n ma n'o ye camu ye ka n'a fɔ n ye k'olu kɔni ye n tɔgɔ di n k'a kɛ ala kama n kan'u lamaloya bɔn n k'u ma n t'aw lamaloya mɛ an bɛ bɛn min kɔni kan n'a sɔrɔla aw bɛ fara n kan de an ka baara in kɛ n b'a minɛ parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ mɛ ni farankanw b'i la ni kɔnɔnajɛya ye ni ala sɔnna foyi ti dɛsɛ u ye layidu di yan ka tila k'o papiye dilan k'a di yan fana n'o ye seereya ye k'a fɔ an b'i dɛmɛ alors n ye n kun don a kɔrɔ nin cogoya in na mɛ alihamudulilayi n bɛ ala fo ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna ka nin ko in sɛnɛ ne na n bɛ ala fo ni mun ye diko n kɔrɔkɛ don diko an jɛra ka baara kɛ et puis an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ mali don ala de y'a k'an ka jamana ye mais an k'an ka dugawu kɛ nin jamana in ye kosɛbɛ parce que anw tɛ anw bɛ bɔ yan anw fɔra dɔw kɔ tɔw bɛ fɔ an fana kɔ mais fo an k'an jija ka jamana de bila yen a bɛ fɔ min ma ko jamana sɛgɛsɛgɛ ɛɛ ban ɲɔgɔn na hasidiya ɲɛngoya nkalontigɛ a bɛ jamana nagasi de a tɛ taa ɲɛ e min b'a kɛ ala t'i sɔn i bɛ min ɲini i t'o sɔrɔ wa i mago b'i sa fo k'i sa wa i du bɛ ci an bɛ siran o de ɲɛ an taara yɔrɔ dɔ la an ka bamakɔ yan mɔgɔba dɔw y'an wele mɔgɔba dɔw n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ tout vraiment u ye diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele kerecɛn kerecɛnw bɛɛ tun bɛ yen silamɛ ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ yen alors u y'a an an an fɛngɛ pour que an k'a lajɛ jamana in bɛ se ka basigi n'a bɛ se ka bɔ a kan a tigiw y'an wele o de kama u ye sigiyɔrɔ di ne ni diko ma an sigilen bɛ fauteuil kelen de kɔnɔ ka tugu ɲɔgɔn alors kuma laban na n'an bɛna fatiya ta minnu y'an wele u ka ɲɛmɔgɔba ko ko ale bɛ ala fo ko hali ni réunion dan kɛra nin k'olu tun bɛ min ɲini k'u y'a sɔrɔ ko parce que ne ni diko sera ka sigi fauteuil kelen kɔnɔ k'u bɛ min ɲini k'u y'a sɔrɔ ne ko mais ça c'est trop u k'a to n ka kuma n ko n kɔrɔ diko n sigilen filɛ kabini ala ka n da ni n y'i ye don min mun delila ka don ne n'i cɛ a fɔ mɔgɔ ye a ko foyi n ko lahara ala b'i ɲininka mun tɛmɛna ne ni e cɛ a ko foyi n k'u ka ɲɛmɔgɔ n ko i tulo b'a la kɛ n ko bon diko filɛ n kɔrɔ don kabini ala ka n da diko ma deli ka ne hayidara wele ka n bila foyi la ni n m'a kɛ a ma deli k'a fɔ ne ma foyi kɛ ni n m'a kɛ a yɛrɛ balolen don a ma sa a ma deli ka kɛ kabini ne ye diko dɔn don min na n'a ko n dɔgɔ na yan n k'a kɛ tan hali n'a man di n ye n bɛ fara a kan tile kelen ne ma deli k'a sɔsɔ fɛn mais ni jamana yɛrɛ denw denjuguw sera k'a dila jagoya la ko f'u ka fɛn dɔ de don n ni diko cɛ se k'a tuma min na ne eli la mɔgɔ fɔlɔ min ye n wele diko de a ko n dɔgɔ n ko han a ko n bi kelen f'i ye n bi layidu ta n ni ala cɛ n b'i dɛmɛ fo k'i ka mandat dafa n bɛ se ka fɛn o fɛn k'i ye pour que nin ka réussi ne diko b'a bɛɛ k'i ye a ko nka n bɛ min ɲini i fɛ kuma lankolon minnu bɛ fɔ min ka di min ye bɛɛ b'i ta fɔ n b'a ɲini i fɛ ala kama kana mɔgɔ jaabi wa a f'i ka mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma lankolon f'i ma kana si jaabi diko de diko de fɔlɔ ye n wele ka nin fɔ c'est pour seulement a k'a dɔn an ka jamana in an bɛ dugawu k'a ye ne filɛ nin ye kabini ala ka ne da ne ma deli ka vote papier ta k'a bila wo kɔnɔ ça m'intéresse pas diko de nana ne nɔfɛ ko fo an ka bɔ ka vote n bɛ kan ka nin fɔ dɔrɔn a k'a dɔn fɛn tɛ ne ni diko cɛ ne yɛrɛ ka bɔ ka a ka carte d'élection ta k'a bila wo kɔnɔ diko de taara n ye n t'a ɲɛdɔn kabini ala ka n da n ma deli k'a kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman foyi ma kɛ yan ni diko sera ne ma yan ne ma bila a ɲɛ k'a kɛ bon n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn adamaden juguw de bɛ yen minnu mago tɛ ɲɛ ala yɛrɛ tɛ sɔn olu de bɛ yen mɔgɔw senkɔrɔ ka se ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn ne sigili haut conseil la mɔgɔ fɔlɔ min ye jigisigi kuma fɔ ne o ye diko de ayidara n b'i dɛmɛ de fo k'a ban wa kuma lankolon minnu bɛ fɔ kan'i kɔfilɛ kana mɔgɔ jaabi a fɔ i ka mɔgɔw ye mɔgɔ kana mɔgɔ jaabi diko de y'a fɔ c'est pour que a ka kɔnɔna jɛya a n'a ka cɛsiri ne nɔfɛ pour que k'o fɔ ala sago sago président eh, sago tigi ala ye i bɔra ka min fɔ nin ye bamananw ka kuma don awa kuma in a jɛman i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ ka sabu kɛ min da ye matigi ala ye président an bɛ don min na ko bi alhamdulilayi nin don tɛmɛnen kɔfɛ yaliwa da mana bonya cogo o cogo a datugulan bɛ sɔrɔ e kɛlen filɛ m'a fɛ yen haut conseil ɲɛmaaba ye président ne ko i bɛ fɛ ka malidenw bɛɛ lajɛlen hami jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ kɔrɔn na minnu bɛ tilebin la i mana kɛ maliden mana kɛ fan o fan e kɛlen bɛ ka hakilina jumɛn ta ka ɲɛsin malidenw ma ɲɛtaa siraw la ka sabu kɛ bɛnɲɔgɔnya o de ye e nakan ye hakilila min b'an bolo o de b'an bolo ka kɔrɔ o de bɛ kɔntini mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye an karamɔgɔ ala y'an da anw b'a faamu ala jan b'an na a ɲɛ b'an na ne bɛ min fɔ i ye n da la ala mago t'o la min bɛ n dusukun na ala ɲɛ b'o la alors mali den kelen ka tɔɔrɔ sɔrɔ ka se to mali den dɔ ye a bɛ n'a fɔ y'a tigi janfa hali ne ma sa o de la kɔrɔna ko in wulila n'o ye kadɔw ni fulaw ka ko in ye an wulila k'an cɛsiri a la n'i y'a f'u ye a bɛ bonya hakili ma mɛ n'i ye lidɛri ɲininka ne ye min don a la a ka ca miliyɔn mugan ni wɔɔrɔ ka taa u ye mɔgɔ minnu fɔ k'olu ye fulaw ka ɲɛmɔgɔ ye an taara mɔgɔ saba ta u la ka na ka kadɔ ka ɲɛmɔgɔ mɔgɔ saba ta bamakɔ yan fana a bɛ fɔ mɔgɔ minnu y'u ka ɲɛmɔgɔ ye k'u bɛɛ wele ka na nin so kɔnɔ an ye tile saba de kɛ u logelen don hôtel la ne de b'a sara mais je suis pas le président n tɛ minisiri mais ala ye n bila yɔrɔ min na lahara n ka se k'a fɔ ala ye anw y'an seko kɛ an karamɔgɔ an kuman'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ pɛrisɔnɛli foyi t'u cɛ mɛ laadala kɛlɛ b'u cɛ ni o ye baganko ninnu ye bɔn bagan tɛ fulaw dama ye kadɔ dɔw bɛ olu ka misi ka ca fulaw ta ye mɛ u foroko mankan o b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ n'i y'o fana lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw olu ta ka jugu a la ninnu ta ye parce que eh, dɔgɔnɔkɛ dɔ ko misiw donna ale ka foro la k'a ka san baara bɛɛ tiɲɛ a denw ye marifa de ta k'u bɛ kɛlɛ kɛ ale y'u bali ko fanga bɛ jamana kɔnɔ u taara justice la k'a ko di juge ma mais juge tora k'u traîner n'a ko kalo kura jaabi bɛ bɔ n'u nana u b'a fɔ ko non k'a bilala kalo kura wɛrɛ la k'u tora ten ka san yɛlɛmɛ o misi kelenw taara ale ka foro tiɲɛ san wɛrɛ k'a sɔrɔ a ka jugement ma kɛ n'an taara ten fana ça va pas o kɔni o kɛra mankanba ye ni ma to a la nka mɔgɔw joginna bon an sera ka min f'u ye an y'o f'u ye bon haut conseil ne kɛra ɲɛmɔgɔ ye sisan de mais an ka réunion fɔlɔ la an ka bɛnkan fɔlɔ kɛra ka se ka région bɛɛ kɛ ka mali silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'a dɔn an bɛ ala kelen de bato hali n'an ka taasira bɛɛ tɛ kelen ye n'o kɛra an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ silamɛw bɛ se ka mun kɛ mali kɔnɔna bɛn na marifa bɛ minnu bolo ka se k'a bila bese bɛ minnu bolo ka se k'a bila an bɛnna nin kan nin de y'an ka baara fɔlɔ ye ni ala sɔnna an bɛna min kɛ parce que faso kelen de b'anw bolo mali de don i kɛra fantan ye n'i ye lɔgɔmaya kelen sɔrɔ i b'i da ka sunɔgɔ bon i ka si kɔngɔ b'i la a ka fisa i sira i sen tigɛlen don o don i bolo tigɛlen don o la silamɛ b'a ɲini de hɛrɛ ka don jamana kɔnɔ silamɛ t'a ɲini joli ka bɔ mana an ka wulikajɔ fɔlɔ de ye fo an k'an cɛsiri joli ka jɔ de ni ala sɔnna an ka ɲinifɛn fɔlɔ ye nin de ala fɛ fɔ eh, fatu ka muru feere mhm. président maa mhm. t'o kɛra yɔrɔ de la mhm. an y'a ye k'a fɔ ko fɛn min m'a f'i ye pm kɔrɔ bɛ yen ale kɔni m'a fɛ yen ale taara ɔ nka an ɲɛ b'a la an bɛ don min na ko bi dannaya dara m'a fɛ yen k'u b'u sinsin kan k'u b'u sinsin hakɛ di ale de ye awa bɛɛ min an bɛ don min na ko bi o ye min ye haut conseil islamique ɲɛmaa ye yali wa yɛrɛ tɔgɔ la mali denw bɛɛ yɛrɛ tɔgɔ la président e bɛ se ka mun de fana yira malidenw na k'a sabu kɛ gouvernement kura in nakun ye min ye o ye bɛn ye o bɛn fana ye président o ye e hami ye o fana bɛ se ka mun de fo fana na n bɛ min fɔ o la toujours an bɛ sira kɔrɔ de nɔfɛ eh, n'i ye haut conseil baarakɛla kɔrɔ bɛɛ ɲininka mali faama si ma sigi ni ne hayidara ma tiɲɛ f'u ye i ka kan ka min kɛ n'o bɛ mali lafiya gɛlɛya o gɛlɛya ye jamana in sɔrɔ yan k'a fɔ nin de ye ko gɛlɛn ye an karamɔgɔ président si tɛ yen n'i y'u ɲininka ne hayidara ma s'i ma personnellement k'a f'u ye président nin tɔɔrɔ de bɛ jamana kɔnɔ a lajɛ i bɛ se ka nin ko in bali cogo min na ou bien i bɛ se ka nin ko in dɛmɛ cogo min na o ye ne ni ala cɛ ye mais anw ti bɔ ka faama nɛni non non non an bɛ faama bilasira de n'a y'a to an ta la a yɛrɛ b'a hɛrɛ sɔrɔ n'a y'a bɔ an ta la a b'a ye mali faama o faama sigi ne hayidara ye wulibali fɔ a bɛɛ ye bubu nana i y'a fɔ cogo min na premier ministre kura a nana ko a nomena a nana an ka bilasirali ɲini an'an ka dugawu haut conseil la an y'o de fɔ a ye jamana bɛ degun min kɔnɔ ladiribaliya b'a la faamaw fɛ fantanw tɔɲɔlen don o b'a la kiri bɛ tigɛ ti tigɛ tiɲɛ kan o b'a la o kɔ tɛmɛnen kɔ fana mɔgɔw ni banna ɲɔgɔn na tant que niw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ti sɔrɔ n ko mɛ n bɛ min fɔ a ye n ye min fɔ an ka président ye n b'o de fɔ a yɛrɛ ye président don min na a nomména gundo minnu b'o la n da tɛna don o gundow la o y'a sɔrɔ ne b'an ka village de la tamani tamani ciden dɔw wulila ka bɔ bamakɔ yan mɛ n da tɛna se o yɔrɔ ma kuwa ka taa ne nɔfɛ ne nana n y'a ɲini n b'a fɛ k'a ye président de la république a sɔnna a yɛrɛ sɔrɔ n ka kuma fɔlɔ n ko président n nana min f'i ye n nana dugawu k'i ye ala y'i sigi ala k'i dɛmɛ n ko mɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bilasira k'a fɔ ko nin ye majorite ye walima nin ye opposition ye o b'i hakili maliden bɛɛ ye maliden de ye n'ala y'i sigi bɛɛ kɛ kelen fɔlɔ ka opposition wele minnu ko n t'i fɛ olu de wele a ka baara yira ɲɔgɔn na an kan ka mun kɛ mun bɛ jamana bɔ bolo hɔrɔnkan fɔtɔ filɛ perezidan bɛna mɛn hmm. i jija i ka opposition wele a ka jɛ a ka sigi a ka kuma n ka kuma fɔlɔ kɛra o de o kɔfɛ i cɛsiri gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ i bɛ se ka min k'a la mɔgɔw lamɛn da yɛlɛ a to i ni mɔgɔw ka kuma o kɔfɛ i jija maa o maa ye perezidanya kɛ mali la a bɛɛ wele maa o maa ye premier minisiriya kɛ mali la a bɛɛ wele maa o maa ye pilasibaw ta yan perezidan a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'u hakilila ɲini mali bɛ bɔ tan cogo di n y'o de fɔ a ye bɔn ne t'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka conseil wɛrɛ min d'a ma ka tɛmɛ nin kan n ko a ma fana i ka gouvernement na ne ka maa kelen b'a la wa a ko ayi n ko ne y'i deli la k'a f'i ye n ka mɔgɔ don gouvernement na a ko ayi n ko n ka papiye ser'i ma yan ko mugan di hayidara ma wa a ko ayi n ko bɔn an b'i dɛmɛ an faso kama n ye min f'i ye n'i sera ka nin kɛ i bɛ lafiya jamana bɛ lafiya an y'o de fɔ premier ministre ye e nomena a y'a jija mɔgɔ minnu fantan minnu tɔɲɔlen don a y'u ka hakɛ dafa fantanw tɔɲɔnen bɛ jamana o jamana kɔnɔ ala t'a jamana lafiya kiriw ka tigɛ tiɲɛ kan a ye ɲin ni jugu ko bɔ a la a ye bɛɛ kɛ a ɲin ye hali ni min banna an y'o de fɔ premier ministre ye n'a y'a kɛ ten n'ala sɔnna o bɛ lafiya an kɔni ye conseil d'u ma k'u bilasira anw tɛ maa fa neni an t'i ba neni nka tiɲɛ ye min ye an b'o fɔ faama n'i sɔnna i b'a ye n'i bana fana i b'a ye ala sago i sago président seko ti yala ye waati a bi k'i sɛlɛ kosɛbɛ bamananw ka kuma don nuru ni nari a bɛɛ ye an tɔgɔ ye président hami min b'i la kana fɔ an kɛra mɔgɔ fɔ jaw jaw don i yɛrɛ denkɛ don ɲɛma an y'a ye k'a fɔ m'a f'i y'a faamuya nin bɛɛ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ sigili kɛ a kɛra m'a f'i ma kama kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra dugu kɔnɔ wa a sara président maa tɛ ko fɔ ka s'a dan na président ne ko maliden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kɔfɛ maliko hami b'u fɛnɛ na ɔ o fana y'a ye k'a fɔ ka bɛɛ y'a dɔn bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ e de ye awa perezidanba ye ne ko i bɛ se ka dugawu jumɛn kɛ ka ɲɛsin olu fana ma parce que mali jɔrɔ b'u la dɛ perezidan a jɔrɔ b'e la cogo min a jɔrɔ bɛ mali den ɲuman bɛɛ la ten siga foyi t'o la nka su ni tilenya ye fana e ka dɛmɛ tɛ jɔ dɛmɛ i b'o la kabi kuru ale b'i b'o la ɔ ne ko perezidan hali kɔsana ɲɛ b'a la tuguni sɔɔni sɔɔni ko i ka jɛrɛjɛkulu dɔw n'o ye ansarudini jɛrɛjɛkulu ye n y'a kunnafoni minnu sɔrɔ k'u kan ka taa awa jeli

o de kama ansaru an y'u su ka kɛ nin kan mais n'i yɛrɛ sera mali jolidiyɔrɔ la n'a sɔrɔla mali san kɔnɔ n'a bi joli pɔsi kɛmɛ de utiliser n'a bi kɛmɛ de utiliser ansaru ta ye bi seegin bamako tɛ dɛ mali bɛɛ région si tɛ yen n'ansaru de tɛ joli di o région ti mali kɔnɔ ni docteur yɛrɛ b'u bɛɛ dɔn min ka groupe ye min ye a bɛɛ sɛbɛnnen b'u bolo n'u mago bɛ min na dɔrɔn u bɛ telefɔniw ci ci an ka mɔgɔw bɛ na ka joli di parce que min b'o la an y'o f'u ye maa o maa y'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ diɲɛ na yan ala yɛrɛ b'i dɛmɛ k'i ka gɛlɛya bɔ i kan an y'o f'u ye k'u su ka kɛ o kan i ye maliden minnu bɛ kɔfɛ i y'o min fɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama an ni caman bɛ ɲɔgɔn kalama an ni caman bɛ ɲɔgɔn kalama parce que an filɛ bi yɔrɔ min na jamana bi saba ani saba de bɛ yen ansaru sɛzi bi jamana minnu na n'u ye so sɔrɔ k'a jɔ yɛrɛ o la kɔfɛ mɔgɔw an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama su ni tile don o don u bɛ dugawu ɲini don o don an bɛ dugawu k'u ye n bɛ dugawu kɛ n ka kuma laban ye min ye k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ min b'an lafiya bɛn bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ tɛ yen wa ala tilala ka baara la min bɛ kɛ min ye o bannen don bere t'i k'a ye muru t'i k'a ye fɛn o fɛn b'i k'a ye o ye ala ka latigɛ de ye n'an y'o dɔn dɔrɔn an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye min da min kama o b'a ta sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ an kɔni bɛ wele min da a y'a to an ka bɛn k'an ka dugawu laban kɛ maliden bɛɛ ye min bɛ kɔnɔna na ani min bɛ kɔ kan epi ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw tenue bi mɔgɔ o mɔgɔ kan na jamana in kisili kama an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye ala k'u kisi ala k'u kisi ala k'u dogo janfanciw cɛ an ka jamana in ala k'a kɔlɔsi an ka jamana in ala k'a kɔlɔsi an ka jamanadenw ala k'u kɔlɔsi ala k'o k'an ye ala kira yɛrɛ bonya kama aw minnu fana y'a bonya ka na an kumakan ta ala k'aw fana sara parce que an y'o de fɔ an ka da yɛlɛlen don journalistew ye an ma foyi dogo maa na ne y'a fɔ journaliste bɛɛ ye hali n'i mago b'a la Haidara bi si cogo min na n'i ka question sera o ma a b'a fɔ ɔ mais n t'i fɛ ani min ka d'i ye n b'a fɔ o ni n bɛ tiɲɛ ɲini olu ka jan ɲɔgɔn na sinon ne ka porte dayɛlɛlen don journaliste bɛɛ ye question bɛɛ la mana n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'aw fana ye ala ka si d'aw ma et puis a bolo bɛ nin baara min na ala ka barika don a la ala k'a kɛ aw nafala ye ala k'a kɛ aw nafala ye ala kira bonya kama sɔli ala